yesesani nkhani ya fetereza chifukwa ndi njira yokhayo yothana ndi njala next year taonani zimene wachita mulungu wabweretsa mvula ku bagamoyo kunalibe zimenezi joseph mwanamveka anali political prisoner wa chakwera after 16 september minister of finance wapanga budget reform chuma chikubwerera m'chimake simenti 34000 forex mafuta akupezeka komanso inflation yatsika 27% minister of the year anapita kunja osati kokwera hamba amachita zokambirana ndi madona ndipo anabwerako ndi 200 billion kwacha pamene amayamba ntchito ngati nduna analonjeza kutsitsa mtengo wa chimanga panopa 50000 kuchoka pa 80000 bright msaka sukulu yaulere ikutheka kuyambira january kulibe fees charles mhango as minister of justice walonjeza kafukufuku pa imfa ya chilima amalawi akudikira ndi chidwi dr ben phiri akuchita focus decentralization apm analonjeza 5 billion ku ma constituency and ministry of local government ili ndi udindo oonetsetsa kuti zimenezi zikutheka makontrakta apange zinthu zolimba ndalama zisathawire m'matumba mwa anthu chifukwa 5 billion cdf singayende yokha popanda anti-corruption bureau ngozi tikuonazi nkhani yake ndi corruption m1 from blantyre to mzuzu imayenera kukhala highway ndalama za togeti anagulira mahewu kulephera kukwirira ma pothole lero taluza anthu 5 nthawi imodzi siya ndi chikangawa tsiku ngati lero nthawi ya chakwera anthu anali m'ma filling station kusaka petulo ndiye kumakhala ma press conference atatu per day a moses kunkuyu tapereka 50 miliyoni ku badeya yogulira mafuta henry kachaje amatiuza kuti azigubu akubisa petulo bungwe la nocma matraki achita breakdown kunyika lero ndi mbiri yakale petulo akupezeka paliponse 24 hours komatu minister of energy ndi mzimayi jean mathanga azibambo analephera kumangokhalira kulira ma press conference mayi ameneyu akuonanso nkhani ya magetsi by february 2026 two months from now tikupala magetsi ku mozambiki ku mcp kunali mzimayi anaba 5 biliyoni ku nocma mafuta amasowa ma filling station koma lero tili ndi azimayi odziwa ntchito honorable mary navicha akupanga plani yowonjeza ma beneficiary a mtukula pakhomo ku ministry of homeland security kuli akatswiri norman chisale peter mukhito ndikunena pano azikwanje kulibe polisi ikugwira ntchito mwa professional osati zimene timaona mbuyomu zigawenga ndikumasankhidwa kukhala ma, ma police commissioner allan witika anaombedwa mkamwa chairman wakabaza ku lilongwe anamudula mutu sylvester namiwa anamenyedwa polisi ikuona lero zibwana zimenezi kulibe we have a minister kuchokera ku salima joel chigona akupanga za matechnical college one of the manifesto ya dpp ndi kukhazikitsa matechnical college profesa amanena zimenezi joel chigona ndi amene akutsogolera project imeneyi honorable jappie mhango ali ndi ntchito yaikulu achotse nyumba za maudzu ku midzi apm analonjeza akufuna decent houses malata ndi simenti roza mbilizi mzimayi woyamba kukhala minister of agriculture kumalawi kuno akugwira ntchito yotamandika tamuona akugawa chimanga pofuna kuthana ndi njala ya chakwera fetereza akugawa koma sakukwanira yesesani nkhani ya fetereza chifukwa ndi njira yokhayo yothana ndi njala next year taonani zimene wachita mulungu wabweretsa mvula ku bagamoyo kunalibe zimenezi m'baibulo anthu akalakwira mulungu amabweretsa miliri muliri umene tawona mnthawi ya chakwera ndi kusowa kwa mvula anthu ambiri anaphedwa popanda zifukwa kafukufuku amachitika popanda mayankho ndiye pokwiya chauta anabwesa miliri cyclone achakwera akapemphera mvula kumabwera cyclone koma ulendo uno kumwamba kwavomera